takulandirani pano pa malawi live today lero takubweretserani a mp sulemani amene ayankhula kuti pali zigawenga zimene zikuwasakasaka iwowa ayankhulanso ndipo aulula anthu atatu amene akunena kuti akufuna kuwachosa moyo wawo takhalani pompo mumvetsere a mp sulemani
vice president uh, he was at the forefront kuchita kampeni kuti tonse alliance iwine true every malawian is a witness kwambiri anthu aja mpakana anachita function yayikulu kumene anakasainirana agreement uh, kunaulutsidwa nkhunda That was uh, Malawi- every Malawian's hope kuti mwina zinthuno uh, zisinthe ku Malawi kuno mwina pesi yathu inali yo- yochedwerako kwambiri komano uh, zimene zinachitika after that Kuyamba- kuyamba kumanga munthu uja omwewo akabwera kuti yayi tikuchotsa milandu ija yayi tiyambe kukutumanitsoni tamulanda ntchito ya, zinali chipwirikiti chokha chokha kuzafika pa ngozi ndikus- kuluza anthu onse aja including vice president i think eh, izizi sizimachitika Aha. And ife amalawi tinali odabwa aso ndi okhuzidwa kwambiri kuti aa chifukwa chani kumalawi kuno tikumana ndi zinthu ngati izi you know okay i- iyi ndi assessment ya anthu pamalo paja sipanapezeke magazi sipanapezeke uh, plasma matter ngati saliva mm. even urine mm. now mu report muja munapezeka kuti it's highly likely that uh, they were already yeah, uh, dead uh, uh, ngozi itachitika uh -huh. tinamva kuti ayi aku germany abwere azaone kuti chachitika ndi chani now ma question marks anayambira penepaja achita declare kuti abwere komanso amene anabwerawo they are not ma experts awo- o- ofufuza ngozi Aha. pali kusiyanisa eti Yes. amene anabwerawo kuti atithandize kafukufuku anali anthu amene akuti anapanga ndege ija kampani yawo Aha. manufacturers a ndege Dornier. ija Dornier ija komano mukaonesesa ma Dornier aja anasiya kupangidwa kalekale ya kampaniyo inatsekedwanso n'chamene timadabwa kuti ah, sono anthuwa akubwera as manufacturers kodi atithandiza bwanji pakafukufuku amene chifukwa timaona ngozi za ndege zikachitika pali NTC, amati ntci board yes yes imene imapanga kafukufuku wa ngozi za ndege i think they're in france or in america amene sanayitanidwe bwanji Then sipanathe nthawi kakufu- kafukufuku uja akupanga ku Germany tinaonanso a president anyamuka kuno kupitanso ku Germany. Sitidziwa amatsatira kafukufuku yemweyo kaya kunali kukaongolera kuti zina ndi zina zikhale bwanji. ziphikidwe motero Eh, abwera kumene kuja kafukufuku wawoyo anali osagwira mtima chifukwa mukumbukira inuyo kuti a minister of information ananena kuti black box taisunga nkhani yavutatu ku ndi yayikulu ndi imeneyi chifukwa akanangotipatsa black box yo ikana black box yo ikanalankhula china chilichonse ku- chimene tikufuna kuyankhidwa ma contradictions anali ochuluka Okha, kwa- okha mpaka Ah, lero. inapita ku Mzuzu Eh. inabwerera now the other report ndege yagwera muchipululu I mean mu- muchinkhalango chokuti sitingakafikemo a few meters away from a village pali mafunso ambiri if you said kuti ndege ija inali ndi mafuta a 2 hours okay a president chinasangalatsa kuti anene kuti mundipatse report after 4 hours ndi chani 2 hours inayo amasungira chani question mark ma question marks okhaokha that's why mukuona ngati lero even ma bishop sakukhulupirira kuti kodi chinthuchi ndi choona ifeyo palibe akukhulupirira on top of that akuti tipangeno inquiry yathu yakuno kuona composition ya komitiyo very compromised azinzawo yes azinzawo okhaokha amene akuchita chair yo tinamva kuti eh, anakwatiranso cha- ku- komweko Ndiye zinthu- Zapachiweniweni. zapachiweniweni so inu mungape- mungapachike mamuna mnzanu kosati zosatheka so izizi zikubweretsa mafunso ambiri mayankhono mafunso analipo poyamba aja a- achepanso awawa anyanyulanso zina komano chimene chikundikhuza kwambiri nchokuti mukaona mu ripoti muja yes pali paragraph ina yake imene ikunena kuti apolisi atafika pa ngozi aha anachita interview anthu anthu amene anali pafupi kwambiri izizi zimachitika kulikonse kuti "Ah, kodi chachitika ndi chani munamva chani anthu amene aja atapanga rekodi ma statement ma statement amene aja asungidwa ndi apolisi akomishoni anapita kuti akatenge ma statement aja ku polisi kuti agwiritse ntchito mwina ayitanenso anthu aja koma apolisi akana- anakana kutulutsa ma statement amene aja sonyeza kuti chilipo chilipo izitu zili mu ripoti yawo yomweyo So mupanga bwanji report ngati apolisi akukanirani kupasani information chifukwa poyambira panali pati pamene Eh. and iwo anali anthu oyambirira ndi amene anafika pamene mukuona zonse so funso china chikudabwitsa kuti anatenga ndalama ya chipepeso ndani mfuti ya bodyguard mmodzi kusowa anatenga ndani izi zinthu z- pajaso foni ina inali active for a while yes Eish. Eh, ndi chipwirikiti Ah, Ah, ineyo samia chimene ndinganene ndichokuti ine ndimachita folo kwambiri chifukwa saulos late honorable vice president anali munthu woti ndimagwirizana naye kwambiri oh. Eh, tacheza kwambiri Ah, nkhani. he has been to my house over 100 times i've been to his house

kwa ndege ija anayinyamula ngati lero mm. zidutswa za ndegezo the next day mmawa ndimene ndinafika pamenepo chodabwitsa kwambiri kwa ineyo chinali chokuti pamene panagwera ndegepo pamene ana tinatola azibale athupo uh -huh. atafika wawa atachotsa atanyamula zidutswa za ndegezo anakumba chidothi yes Yeah? kwambiri anakumba kaphiri ndithu ndikukwirirapo ponsepo ndikutenga tizidutswa tija nkutiponyanso pamwambapo that's what Why? happened
multitude of questions surrounding the commission of inquiry zambirimbiri wina aliyense akayankhulapo ngati abishop a msusa ma threats i- getting threatened left and right kodi boma la congress ili chikuchitika ndi chani but yeah, uh, timanena kuti pali mafunso ambiri amene tilibe mayankho uh, kupezeka anthu magazi alibe akuti mikodzo mulibe komano yes ndimakhulupirira kuti mukaona ripoti ya ku germany yes. uh, ndege ija imaonesa kuti inkangozungulira inapanga maseko mwina awiri kaya atatu mpaka na pamene inakafikirapo mukuona kwa ine ndi ripoti ija pena pake zimakhala ngati sizikumandimvekerako kuti choona chenicheni chija ndimachiganizira ija ndiyoti ndi ichi ndege ija ndili ndi chikhulupiriro kuti mmene inkafika pansi azibale athu aja anali asali moyo chifukwa mukayiona wreckage ya ndegeyo ine ndimaona ngati kuti chilipo chinachitika ndege isanafike pansi chifukwa ngati chinthu ngati galimoto ting- it's a simple thing galimoto ikangocha, i- you hit an impact chilichonse chimene chili mgalimotomo chimapita kutsogolo chifukwa chinthu chija chakhala ngati chapangidwa full stop kwambiri ndegeyo mukakafika malo paja kuti panali ngati ka- ka- ka- ngati kachulu pamene akamenya ndikuyima pati pompo so zonse zimene zinali mu ndegemu bwenzi zitapita kutsogolo koma mukapezeka kuti mitembo ina ili kumbuyo ina, Eh. ina ili mbalimo kuti ah, nkhani kuti zinthu zi- zikuchitika bwanji chifukwa anthu amagwa mu ndege sanafike pansi mafunso ndi ambirimbiri kwa basi now

report. Yeah, uh, you know, what, what, what are you going to do come 2025 when APM is in power? ndizomvesa chisoni kuti we cannot bring back those people May their souls rest, rest in, in peace. peace yes komano uh, zikusonyezeratu poyera kuti tikamanena kuti congress ndi yankhanza nkhanza zake ndi zimenezi not long ago tinapita ndi professor arthur peter mutharika ku thambani Okay. mpakana ndinaima because it was my first time pa amati pa mpheranduna yes pa yes mphera eh.
ndakumbukira achina Tina- Dick Matenje yes tinaona akumanena kuti galimoto inaponyedwa apo anthu ana- anapezeka atafa mmenemo zinthu zake ukaona masitayilo ake ndi omwe aja amene ali involved wo ndi omwe aja kuti ah, kuti chipani Same- sichizasintha same old Eh, tricks. lero ndi izi muone abishop alankhula maganizo awo ku nkhosa zawo osati Koma- kukapangisa msonkhano wa ndale.
sipanati two days akaphwanya ku limbe cathedral akuyankhidwa anyamata a chikwanje mukumbukiranso paja nthawi achina Yes. mabishopu nthawi zonse amafuna ati kuphedwa anamangidwa Are we safe, Malawians? Sizo- sikoyamba kuti boma la congress lipanga nkhanza ku zipembezo mukumbukira even awa anzathu anachita bani kumalawi kuno Wa- a- A- a chipembezo cha timati Jehovah's Witness. Jehovah's Witness mpaka anathamangisidwa kusonyeza kuti awawa nkhanzazi sadzasiya It's in their DNA. olo titachita motani kumene akuchokera ndi kunkhanza history yawo ndi yankhanza Ndipo ndi yankhanza. sangasinthe. Eh, ndi zimukuonazi kuti mp wathu kungolankhula akumanga amanga achikwanje amanga a Msowa kodi pajanso tu mungoti amanga inutu ndi most wanted ine ntheko ndimafuna ndibwerebe koma ndi poti nkhani yake ndi yomweyo Chabwino. kwachitika incident dzana yoti bwanjiso uh, this was on uh, saturday okay kuma, kuma 3 o'clock kumasana nalandira foni kuchokera kwa honorable kenneth ndovi Ah, okay. ndi a mp aku karonga Yeah, m- mmazakhala ngati mmaku- are you, are you, are you related no we are not komano mwina ma structures athu patali tikhoza kumaoneka Yes, amafanana nawo. kachibale pang'ono eya anandiyimbira koma he was in a shock what happened kuti amalephera kulankhula bwino bwino he had to give the phone to anzawo amene ali nawo mgalimoto kuti andilankhule chinachitika ndichokuti akuti amachokera ku mzuzu okay. anali mgalimoto yawo yaing'ono koma amayuza ma number plate aku parliament ah, ndiye atangochoka mu mzuzu akulowa mu chikangawa anachita notice kuti pali prado imene ya white koma inalibe ma number plate imawachita track oh. amati akathamanga nayo so, kumathamanga ndiye anadzazindikira kuti a tikupangidwa follow tikupangidwa follow kumbuyoku ndi prado iyi Okay. sitikudziwa kuti akutipanga follow ndiye anali ndi mantha akuti anathamanga kwambiri kudzafika pa mzimba turn off Okay. poti ndi pa, pa, pa, pali anthu Pana anayima trading, yeah. eya atangoyima prado ije inabwera kudzabloka kutsogolo serious dzana Malawi momo. saturday a kenneth ndovi ndi a mp aku karonga sindingangowatchula dzina ndikungona ndikunena bwanji mmadziwa ndimalankhula zinthu zoti zina zaumboni yes yes yes ndiye anatsika mabouncer awiri mu prado muja ali ndi mfuti no way pambalipa yes ah, nkuzafika kutsegula galimoto ya ndovi kuyamba kusecha mmene mujati ah, chikuchitika ndi ndiye i chani think anazazindikira kuti ah tayimika galimoto yolakwika ndiye andovi aja anafunsa kuti bwanji akuluakulu chikuchitika ndi chani okay nde akuti ah, pepani tikusakasaka sulemani serious yes timaona ngati ali mgalimotomo
ndikunena izi zachitika dzana saturday ndiye andovi aja anali very shocked atangoyankha choncho anyamata aja anakakwera gamoto ija kumapita ndiye andovi momwe ati andiyimbire ine i think chifukwa choti he was under shock eh. anazangoona sulemani mu foni mwawo ndikupanga dial okay Popeza kuti anakayankha foni ija anali m'bale wanga Daud Suleman wa ku Macra. Ndiye sanafikenso kuti afunse kuti ndi ndani. Anayamba kumulongosolera nkhani ija kuti "Ah, achimwene kunotu zachitika ndi. zotere zotere Ndiye uh, Daud Suleman anauza Andovi aja kuti ah nzosakhala bwino muyimbireni mumuuze kuti aziwe kuti uh, akusakidwa. Ndi pamene amandiyimbira ine Andovi ali mu shock kuti anapasa Ubwino wake analimo anthu atatu mgalimotomo mwina nchifukwa chake anakhala ngati kuti anali safe pang'ono anapasa anzawo aja kundilongosolera ndiye izizi ndimafuna ndiwauze a mcp chifukwa ndikuziwa kumene zichokera Ah, a Chimwendo ah, baba malondera ah, kenneth zikhale ng'oma mukati mulimbane ndi kutenga moyo wa ine ine ndikhoza kukubwereserani moyo wanga kumene muliko chifukwa sindimaopa sindimamunyira ndimangofuna ndikuwuzeni chilungamo kuti zimene mukupangazo ndi za usavage musiye i know anyamata amenewa ndi a intelligence yanu tikuwaziwa galimotoyo ndayifufuza tikuyiziwa anyamata awo tawaziwa izizi musatitenge amalawi ngati a Malawi a 1964 kuti mungamatiopseze kumatitutumusa ayi ife takulira mmultiparty tikuziwa kuti multiparty aliyense uh, in a democracy you are free to express your views you are free to conduct your demonstrations in a peaceful manner izizi they're enshrined in our constitution Inu mukafuna kuti mutibwezeretse mmbuyo, sizitheka. Olo mutatani, olo mutandipha ineyo lerolo, Yeah. ineyo Yeah, ndimafuna. komano basi.
Yeah, I think now I can. Yeah, ndimangofuna ndinene kuti
uh, ndale za ku Malawi tikupanga ndi boma la nkhanza chipani chimene chikuku- chinatchuka ndi kupha ineyo ndinasazikira madamu anga kuti mwafunse panopa ndinauza kale kuti ana anga, madam anga, ineyo ndikusakidwa ndi a Congress, ndikhoza kuphedwa. Ndiye ngati ndingaphedwe, mulimbe mtima, koma ndikufuna ndiafere a Malawi amene akuvutika, ndili okonzeka kuika moyo wanga ndithu m'manja mwa Congress kuti a Malawi azathe mwina kupeza mtendere pa imfa ya ine ngati zingatheke, ine ndili okonzeka. Ndipo ine ndikupange na sure achinyamata ambiri panopa you are hope to them you are filling the void that was left by skc ndipo sizitheka if they are going to take you ndiyoti akuyenera kunditenganso ine akatenga atenga wachinyamata wina aliyense do you know kuti what you do here is giving hope do you know kuti apolisi even omwewa ma ga- anthu a intelligence akuwagwiritsa ntchito do you know kuti anthu amene ajawo akhala chichokereni boma la dpp sanaguliridwetu uniform Ah, izozo nzosabisa timati tikayima olo even pa road block yes akangozindikira ah, amabwera ah, muli bwanji honorable suleiman chimuno kaenda akumationesa zigamba apolisi panopa olo mupite mwa matelala umu mukapeza zovala za polisi akusokesa ngati analandira ma, majombo ndi amene ti- anagawa apm apm tili, tili dpp ili mboma panopa ayika chithera zosayenda koma chomwe akuziwa ndi kukhala ndi ndalama kuti azisaka anthu aj- ma threats kupha anthu You- you, you see even uyu chani ati chani uh, ku- uh, concerned chani chani osazitchulaso machechi pamene mungaziwire kuti miyoyo yathu ili pa chiopsezo afika potenga anyamata a zikwanje ndikubwera nawo by force kuwalowetsa mpaliamenti Yes. ife tonse tili momo If, please.
Uh, okay, what were parliamentarians? sizinachitikepo Yes. Ni worldwide sizinachitikepo This is total anarchy.
yes anthu mapictures wo- oti awa ndi amene anakhapa munthu pa mademo anthu omwe aja ndi amene akupezeka mpaliamenti ndikumakuwa mwamba muja tili busy ndithu kupanga deliberate zofunikira ku dziko nkumakuwa boma ndi lomweli e tithana nanu e tikudziwani ndiye ndimafuna ndingonena kuti zafika pokuti tilimbe mitima anyamata you know uh, Arthur, i- what we should know dziko lathuli almost 65% ndi youth yeah yeah that's very and true.
uh, youth sitikuipatsa hope sitikuipatsa masomphenya abwino kuti kodi kutsogolo kukuli zokoma zotani mapromise anachuluka palibe chimene tapangira anyamata anyamata kukhala ngati angotayidwa ngati apeza kantchito you know ndizomvetsa chisoni kuti munthu wa degree panopa ukampeza kukolopa zoona yes and minimum wage yathu anyamata ambiri tikapita ku manesi aziphunzisi ngakhale mbomamu mukapeza kuti munthu akulandira 200 ngati wapolisi 210 220000 now 220000 bagi ya chimanga ili pa 70 panopa achotsepo 70000 sanagayise akagayise abwere fuel ndiwo sanagule mafuta ophikira sanagule hey, eh, mm, transport yopitira ku ntchito sanaike pambali mwana kuti mwina wadwala kakuchipatala sanaike pambali ku sukulu akuti akufuna uniform ah,
chifukwa chake panopa payslip ya wapolisi mphunzisi imangokhala ngatitu description atsakuatengepo ngongole ngongole ngongole chifukwa cha boma la mcp kumalawi kuno chimene tikufuna tikufuna mu- anthu olimba mtima True. combined ndi experience that's why ine ndikunena kuti dpp is the best answer right now because muli experience mu dpp I- zinthuzitu zinachitidwapo mukumbukira inu joyce banda mmene amachoka Na ndi Kashi- Msanganya. ndi kashigeti anasiya chipwirikiti choti dzikoli koma donor confidence inabwera ndi APM. li- leadership ya apm I think he, sara, APM is surrounded by we people with proven experience. anthu they trust him Ah, he maturity- just has that natural grace.
luso ndiyofunikira so tikumutengano apm ngati kholo lathu atichite guide more especially tikufuna apm atithandize kwambiri in i- i- i- improving the economy kwambiri izinazi ife tilipo tipanga Mwa- mmene mwangotero mwangondikumbusa inuyo ngati chairperson wa agriculture committee ku parliament nkhani ya aip mukuiona bwanji palibe chikuyenda chili chonse koditu sichikuyenda.
mukapita pa filling station Mafuta palibe. Mukapita kuchipatala, mankhwala kulibe. Mukapita ku, ku, ku, go to ma schools, ana ambiri abwezedwa. Tikuvutika ifeyo kumayesesa kuti mwina ana aja abwerere mu school. Mupite ku, ma, ku, ku, ku zipatala, ma nurses ambiri sakulembedwa anthu oti apanga graduate. Ndingowonjezera pamenepo, mumakumbukira nkhani ya ujeni ya internship yes.
inayamba ndi boma la apm mm. 80000 mm. now 4 years later ma interns akulandirabe chani 80000 mm. are we progressing palibe kwacha ikungopanga devalue devalue and they still they expect those people kunena kuti mumulipire munthu 80000 akagulepo thumba la chimanga 70000 mwamukonda amene mupite ku nkhokwe kwathu kulibe chimanga mupite ku, ku ministry of agriculture fertilizer ya AIP mpaka pano sanagule anthu koma chimanga chamera yet ifeyo aku parliament tinas- tinasamusa uh, timati financial year kuibweza mbuyo ya dziko kuti cholinga chathu chikhale chokuti ndalama tiwapase nthawi yabwino athe kusakasaka fertilizer agule nthawi yabwino koma tinapatsa ndalama mu april pano tili mu december fertilizer sanagule komwe yapita ndalama sitikuziwa feteleza achokera Paja kuti amakamugula sitikuziwa kumambuchali. tikati tiyendere tikaone za ntchito aspika akuti chifukwa chani mwakayendera kumeneko Pa- tsopano inuyo aspika mundiuze kuti kodi oversight imathandauza chani inuyo mundiuze kuti what does the word oversight imene ili role ya ine yofunikira ku parliament what does oversight mean ndikati ndiyendere anthu mukuti ayi ukulakwisa malamulo mufuna malamulo ake ati hey! ndiye palibe chikuyenda palibe chikuyenda ku fertilizer akagula ku butchery akagula ku pharmacy abako ndalama mupita ku mafuta mukapeza kuti madilo onse akupangidwa ku state house ku mafuta kuja kuli kampani imene ikupereka madollars ku chipani chawoko mwezi uliwonse tikuziziwa ona